ar an chéad duine labhairt, a chur san áireamh go bhfuil ceathrar cainteoir againn anocht agus beidh an dara chuid den seimineár ar siúl an tseachtain seo chugainn le ceathrar cainteoir eile. So anois, a Mhíchíl, tá an t-urlár agat. Go raibh míle maith agat, a Bhreandán. Ar dtús, gabhaim buíochas ó chroí le Breandán, Máirtín agus Teacht Aniar as ucht an ócáid a eagrú. Tréaslaím libh, ceapaim go bhfuil sé iontach tábhachtach go bhfuil ócáidí den chineál seo curtha ar fáil díospóireacht a spreagadh. Tá mé féin chun cur i láthair breá simplí i nGaeltacht. An rud atá mé a dhéanamh ná léargas a thabhairt daoibh ar an próiseas pleanála teanga ar an talamh. Nílim chun aon smaointí nó teoiricí nó tuairimí ró-throma a chur os bhur gcomhair, just go simplí, just Déanfaidh mé an cur i láthair mar ábhar machnaimh daoibh agus beidh sibh féin ábalta, le cuidiú Dé, smaointe nó straitéisí nó tuairimí nó agus agus mar sin de a fhorbairt sibh féin bunaithe ar an eolas sin. So an chéad sleamhnán más é do thoil é a Mháirtín um, chéad sleamhnán eile. Thank you. just uh, well, leanfaidh mé ar aghaidh, just nílim cinnte bhfuil an chéad sleamhnán ná just cur mé féin in aithne mar dúirt Breandán Mícheál Mac Aoidh is ainm dom. Tá mé mar uh, ina oifigeach pleanála teanga Chloich Cheann Fhaola sin ceantar Ghort an Choirce agus na Croisbhealaí i nGaeltacht Dhún na nGall, fáisceadh i gcathair na Gaillimhe mé agus tá níos mó ná 30 bliain caite agam ag obair san earnáil Ghaeilge rinne mé cinneadh Nuair a bhí mé óg go gcaithfeadh mé mo shaol ag obair trí mheán na Gaeilge. Tá taithí agam thart ar 10 mbliana san earnáil teilifíse. Bhí mé i m'Oifigeach Ealaíne le hEalaín na Gaeltachta i nGaeltacht Dhún na nGall agus tá cúlra agam chomh maith i ndrámaíocht na Gaeilge, sin tá an-dúil agam sa drámaíocht Ghaeilge. Is dóigh an pointe tábhachtach maidir leis sin ná is dóigh baineann sé sin le forbairt a dhéanamh ar tionscadail, daoine a fhorbairt, scileanna a fhorbairt, you know borradh a chur faoi acmhainní agus infreastruchtúr agus is dóigh an cumasú atá i gceist leis an an cineál obair, an cineál oibre a rinne mé agus atá á dhéanamh faoi láthair. Um, just an chéad níl, an bhfuil na sleamhnáin an bhfuil an ceann ina dhiaidh an dara ceann. Yeah an tríú ceann más é do thoil é a Mháirtín just ina dhiaidh sin? Sea. Sin é Sin, feicim féin, m'ainm féin fós an ceann ina dhiaidh sin, mo leithscéal. Tá an dara sleamhnán, a Mhichíl. Nó an tríú ceann atá de dhíobháil. Sin é. Yeah, just, so, léargas, mar a dúirt mé, chun léargas gonta a thabhairt ar an bpleanáil teanga ar an talamh, b'fhéidir, just, rud beag faoi na laincisí, na dúshláin agus na lúba ar lár agus na deacrachtaí atá sa chóras agus sa phróiseas, dar liomsa, agus aon smaointe do bunaithe sin. Is féidir bogadh ar aghaidh arís, a Mháirtín. An rud is tábhachtaí ná na bearta agus gníomhartha atá muid ag cur i bhfeidhm is rudaí a bhfuil smacht againn orthu agus séard a chiallaíonn sé sin tá muid uilig ag obair i gceantar tíreolaíochta ar leith le le laincisí áirithe agus tá rudaí, níl ach rudaí áirithe is féidir a dhéanamh. So mar shampla tá muid ábalta b'fhéidir feasacht teanga, scéimeanna agus comórtais a eagrú, b'fhéidir comhordú a dhéanamh ar ranganna Gaeilge sa cheantar, ciorcal comhrá a bhunú, scéimeanna, rinne mé féin scéim Gaelchara chun is dóigh go mbeidh foghlaimeoirí ábalta borradh a chur ar a gcuid Gaeilge fosta. tréimhse na bliana, scéim comharthaí gnó, an cineál rud sin, grúpa tacaíochta do thuistí a bhunú, b'fhéidir fóram oideachais ag iarraidh comhtháthú a dhéanamh ar chúrsaí oideachais nó cúrsaí gnó sa cheantar, agus níos mó deiseanna an teanga a úsáid agus tacaíocht. So sin, sin Agus dar liomsa, is nithe iad seo, b'fhéidir, cothaíonn siad dea-thoil agus bá don theanga, cuireann siad daoine ag caint Gaeilge, tá níos mó Gaeilge á úsáid ag daoine. Ach caithfidh tú, má chuireann tú an chéad cheann eile a Mháirtín, mar a bhí sé leat, ó yeah, so, you know, mar a deirim, Ach an cheist ná an bhfuil tionchar acu ar chleachtas teanga an duine agus an bhfuil muid ag cruthú cainteoirí laethúla, an bhfuil muid ag athrú rudaí? Nílim, tá mé cineál amhrasach faoi sin, go bhfuil méid áirithe a bhfuil smacht againn air, go bhfuil méid áirithe gur féidir linn a dhéanamh ach níl, ach tá an t-uafás nach féidir linn a dhéanamh. An chéad sleamhnán eile arís, a Mháirtín. Sea.

deontais, seirbhísí i nGaeilge, polasaithe maidir le geilleagar agus fostaíocht, nó polasaí Gaeilge fiú, in eagrais agus clubanna áitiúla. Tá tionchar áirithe, is féidir daoine a spreagadh ach ní féidir linn rudaí a athrú, b'fhéidir polasaí oideachais, polasaí naíonra agus a leithéid. So tá go leor rudaí nach bhfuil smacht nó tionchar againn orthu sa chóras seo agus táimid ag brath ar eagrais ag leibhéal níos airde ná muid féin, sé sin an stát, na comhairlí contae, eagrais náisiúnta, eagrais Ghaeilge agus mar sin de. So, just tabharfaidh mé léargas anois ar chuid de na fadhbanna. Ceapaim go bhfuil easpa tuisceana ar an bpleanáil teanga agus uaireanta daoine atá ag obair fiú sa chóras pleanáil teanga, mar a deireann lucht an Bhéarla language promotion. Ceapann cuid daoine gur language promotion atá ar bun againn nuair is pleanáil teanga atáimid ceaptha a bheith ag cruthú cainteoirí laethúla Gaeilge agus ag athrú cleachtas teanga agus uaireanta airím go raibh muid ag déanamh b'fhéidir barraíocht den chineál language promotion seo nó ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn seachas a bheith ag díriú ar rudaí a athróidh an cineál cleachtas teanga agus nósmhaireacht teanga. Céad ceann eile, a Mháirtín, mura mhiste leat. Seo an fhadhb is mó i ndáiríre, tá beart agus gníomh á gcur i bhfeidhm ag eagrais ag gach leibhéal a thagann salach ar chuspóirí agus spiorad na bpleananna teanga agus is beag gur féidir linne na hOifigigh Pleanála Teanga nó na Limistéir Pleanála Teanga a dhéanamh. Tarlaíonn sé seo ag gach leibhéal ó ranna stáit, an Roinn Oideachais síos go b'fhéidir an club áitiúil CLG. Tá muid ag brath ar dhea-thoil na n-eagras seo agus is beag gur féidir a dhéanamh má téann siad nó má cuireann siad rudaí i bhfeidhm a thagann salach ar an bplean teanga. Céad ceann eile, mura mhiste leat, céad sleamhnán eile, a Mháirtín. So, fadhb eile, so, an, an cúis seo is níl, tá, tá cineál, níl comhordú, stiúir nó comhtháthú ar an bpróiseas ón, ón, ón mbarr síos um, anuas. Uh, you know, níl, níl éinne ana-chinnte go bhfuil gach eagras, grúpa cineál ag cloí leis na pleananna nó go bhfuil, tá cineál folús, mar a ghlaonn Dónall Ó Cnáimhsí air, ann. Tá muid a haon, cineál, scoite amach ag obair inár n-aonar uaireanta agus níl structúr ann. Seo fadhb iontach mór. Tuigeann muid go bhfuil muid go luath sa phróiseas, tógann sé am na rudaí seo a thógáil ach níl sé ann faoi láthair agus tá sé ag cur bac ar an obair. Céad ceann eile mura mhiste leat a Mháirtín. Is deacracht eile ná níl muid cinnte ar an ról, stádas agus an t-údarás atá againn nó ag na LPTs nó na hOPTs sa phróiseas. Fadhb eile ná cén stádas, seasamh nó údarás atá ag na pleananna teanga féin. Luaigh mé coinníollacha teanga, polasaí Gaeilge, rudaí mar den chineál sin. Cé go bhfuil chun cinntiú go bhfuil na rudaí atá sna pleananna chun a bheith curtha i bhfeidhm? Sin an chéad cheann eile. Um, you know, uh, cineál deacrachtaí eile, níl really ról againn sa phróiseas cinnteoireachta. Uh, ní, you know, níl fiú tionchar nó comhairleoireacht, deis againn comhairleoireacht a thabhairt. Uh, níl ionadaíocht againn ar, ar bord nó, you know, níl muid ann nuair atá cinntí á ndéanamh. Uh, ceist b'fhéidir an bhfuil gá, tá muid ag obair ar an talamh i ceantair tíreolaíochta teoranta, ceantar tíreolaíocht ar leith, b'fhéidir, ceist an bhfuil gá le hOifigeach Pleanála Teanga do réigiún Gaeltachta, an bhfuil super Oifigeach Pleanála Teanga ag teastáil don Ghaeltacht iomlán atá in ann comhordnú a dhéanamh ar cineál na mórcheisteanna, na rudaí, na ceisteanna móra seo a bhaineann leis an Ghaeltacht ina hiomlán, rudaí nach bhfuil muide ábalta a dhéanamh ar an talamh agus. agus ceapaim féin go gcaithfimid a bheith níos soiléire nó caithfidh daoine, caithfidh tuiscint níos leithne nó níos doimhne bheith ag daoine ar céard é an pleanáil teanga, oiliúint nó feasacht a chur ar an bpobal ar céard, céard atá i gceist leis agus seo an áit a dtagann b'fhéidir an cumasú pobail isteach, tá níos mó i gceist, tá níos mó i gceist ná just cúrsaí teanga nó níos mó Gaeilge a labhairt. An chéad sleamhnán eile. Mura mhiste leat, gan dabht, seo fadhb mhór, easpa acmhainní, maoiniú agus foireann. Mar shampla, tá 50,000 againn i ndáiríre do chlár oibre don bhliain. Ní mórán é sin i gcomhthéacs an phictiúir mhóir, mar a déarfá, you know. Tá mé ag obair i m'aonar, is mise an t-aon duine, is coistí deonacha atá ann. agus tá go leor oibre ag is faigheann siad tuirseach, feicim féin go bhfuil cineál an fuinneamh ag imeacht astu, tá obair na gcapall á dhéanamh acu go deonach, so tá, agus fiú ag leibhéal an Údaráis agus Roinn na Gaeilge, just níl, tá easpa foirne acu féin chomh maith agus easpa acmhainní agus maoiniú, so sin, sin deacracht ollmhór i ndáiríre, agus anois tar éis na géarchéime seo beidh sé spéisiúil fheiceáil céard a tharlós. Céad sleamhnán eile, mura miste leat a Mháirtín. Seo, seo fadhb ar leith, dar liomsa, atá feicthe agam. Tá an pobal iontach báúil don teanga, tá formhór an phobail ag iarraidh go maireann an Ghaeilge sa Ghaeltacht, ach is rud eile gníomh teanga, tá sé iontach deacair an cleachtas teanga a athrú, an gníomh teanga, ceist iontach casta í seo agus ceapaim féin go mbaineann sé le síceolaíocht, le féiniúlacht Ghaeltachta, le muinín, le cúrsaí socheacnamaíochta, le saol inmheánach an duine, an ceangal agus an caidreamh atá ag an duine aonair le áit, le baile, le pobal, le sliocht, na rudaí sin uilig agus b'fhéidir seo gné a caithfear díriú ar agus seo an cuma, you know, tá sé seo Dar liomsa, caithfear cur chuige a bhaineann le cineál cumasú pobail, sin an lúb ar lár dar liomsa agus sin an cineál rud má tagann borradh faoin Ghaeltacht, faoi chúrsaí eacnamaíochta, faoi má tá níos mó féiniúlacht ann agus níos mó bród agus muinín, ceapaim b'fhéidir go n-athróidh an meon sin, go n-athróidh an tsíceolaíocht sin agus beidh beidh sé níos furasta daoine a fháil chun b'fhéidir gníomh, an gníomh teanga sin a athrú, an cleachtas teanga a athrú. chéad sleamhnán eile murar mhiste leat. Fadhb eile, is dóigh, tuigeann daoine an Ghaeilge i gcomhthéacs an-teoranta gur ceist teanga, you know, caithfimid níos mó Gaeilge a labhairt, language promotion. agus arís, is dóigh, caithfear caidreamh níos doimhne a bheith ag daoine leis an, you know, caithfimid cinntiú go bhfuil caidreamh níos doimhne acu leis an teanga agus go bhfuil, go dtugann an Ghaeilge brí níos doimhne dóibh agus dá saol. Agus arís, ceapaim, tá ceangal ansin leis an chumasú phobal gur rud i bhfad níos mó ná teanga atá i gceist anseo, is Gaeltacht, is gach rud a bhaineann leis an saol agus le saol na Gaeltachta, cultúr, ealaíona, achan rud. Chéad cheann eile. Chéad sleamhnán, yeah. So just seo, seo fadhb practical, is dóigh níl muid, tá muid ag an tús, but Mar OPTs, CPTs níl muid eagraithe nó éifeachtach go fóill mar ghrúpa. Táimid ag tabhairt céimeanna le dul sa treo sin agus agus is dóigh ag an bpointe seo níl a ndóthain aiseolais, moltaí nó éileamh nó brú ag teacht ón mbun aníos go fóill agus tá sé iontach tábhachtach go mbeidh muid eagraithe, go mbeidh muid iontach soiléir ar na héilimh atá uainn. Feictear domsa tá gá le héileamh soiléir praiticiúla indéanta agus tá sé práinneach go ndéanfar iad sin anois chomh maith le mianta níos mó is dóigh agus go gcaithfear b'fhéidir na héilimh atáimid ag iarraidh táimid iontach soiléir fúthu agus agus cinntiú go bhfuil níos mó brú agus níos mó éileamh ag teacht ón mbun aníos agus ón phobal chéad cheann eile le do thoil, erm so Tá súil agam gur thug mé cineál léargas iontach gasta agus iontach gonta daoibh ar céard atá ag tarlú ar an talamh. Is dóigh cén leigheas atá ar an scéal i ndáiríre agus ceapaim féin gurb é go gcaithfear an cur chuige a bheith níos leithne, níos cuimsithí, you know, go gcaithfimid cineál an pobal sa Ghaeltacht a chumasú má tá an próiseas pleanála teanga chun Má tá chun éirí leis, ní amháin go gcaithfimid díriú ar chineál you know cinntiú go bhfuil níos mó Gaeilge á húsáid, go bhfuil sealbhú na teanga, ach caithfimid díriú ar chúrsaí fostaíochta, sochaí, gach rud, gach rud a bhaineann le saol na Gaeltachta, le féiniúlacht na Gaeltachta, le féiniúlacht an duine agus mar sin de. So, mar a deirim, tá súil agam gur